ndị be anyị ekele m unu ụtụtụ ọma nụ ọ ezigbo nwanne unu Kachi Amobi bụ ya na-ekwu dịka anyị si wee kwuo na the first eh, video isiokwu anyị bụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo so na the first video anyị mere just a quick reminder anyị kwuru ka ka ndị ọcha ndị Britain si wee kewapụta aniọma wee tinye fa n'aka ndị Yoruba na Western region a wee bịa na 1967 wee kepụta ụmụ nwanne anyị Ikwerre na ọgba na Ekpeye n'ụbani wee tinye fa n'aka ndị Rivers steeti ndị Ijọ ya bụ gọọmenti then so nke ahụ na 1967 ka o mee wee bịa 9 years later anyị na-akọwa ka ka nkewa si wee bata n'etiti anyị wee bịa na ihe leta onye Hausa apụtakwa na 1976 wee kepụta wee gaa na East Central steeti enwezi the Igbo hinterland wee banye ebe a wee tinyekwa another gịnị another steeti division wee kepụta Anambra na Imo ee eh, for those who don't know afa ahụ Anambra na Imo steeti eh, those two names Anambra na Imo bụ afa mmiri e nwecha n'ala Igbo mmiri river Ọmambala na Imo afa mmiri dị ya ọ wee buru ya wee kepụta these two states. So today, in our funny rivalry, onye nke a sị gị na onye Anambra ka m bụ onye nke a sị gị na onye imo steeti ka m bụ ị bịa na-enwe clash ọ ka ị wee mara na ive a bido na gịnị na 1976 ọ dịburọ na mbụ ọ dịburọ na mbụ ị pụta today two people from this state na-enwe clash ọ ka e wee mara na ọ 1976 ka o bido na before 1976 o nwerọ ihe dịka anambra steeti ndị a bu anambra n'isi today anambra this anambra that mala ama na 1976 before then na ọ dịburọ ife a bụ onye Hausa bụ onye created that sị gị okay unu zawazi anambra ị wee buli ya n'isi onye imo today eburu ya n'isi sị na onye imo ka m bụ nke a nke a nke a 1976 ka ka e nye gị the identity and that identity adịrọ tied to igbo culture ka m gwazi unu nke bụ eziokwu there's nothing like anambra in igbo culture o nwerọ ihe dịka imo steeti igbo culture so ebuzina those things n'isi na-ekewa na-ekewa onwe gị ị fụ nwanne gị sị mba abụrọ m onye steeti a ọ dịburọ na mbụ this is the harm of state creation 1976 ka o bido ị ga-afụzi onye onye maybe onye ọlụ taa onye ọlụ meet onye ihiala the two people with the same thing culturally almost the same anyway onye ọlụ na onye ihiala ofu bụ anambra ofu bụ imo igbo a na-enwe clash ofu asị eh, onye Imo ka m bụ nke ọzọ asị no onye Anambra ka m bụ shift o chefuzie na those things enwerọ isi n'Igbo culture na ife enwerọ isi n'ofu ndị dị ya ofu ndị virtually the same culture onye a eshiftizie sị mba chefuzie na anyị ncha bụ nwanne na ife a adịburọ before 1976 ana m ekwu ya maka ndị na-amarọ maka ndị na-ebudi steeti n'isi maka ndị bu ya n'isi ka gala ọ dịburọ steeti ibu n'isi adịburọ before 1976 onwe ya dịka that time so ife anyị malụ that time bụ afa obodo gị directly ọ bụrụ na onye owere ka ị bụ ị bụrụ onye owere bụ na onye mgbidi ka ị bụ ị bụ onye mgbidi bụ na onye ọlụ ka ị bụ ị bụ onye ọlụ ọ dịburọ so i jizi na that thing na-ajọji nwanne gị i ji na steeti afa steeti o si na na-ajọji nwanne gị na o nwerọ isi ive a bido n'aka ndị ọcha wee banye n'aka ndị hausa a wee na-eme ya that's na-ekewa kewa obodo anyị left and right o nwere ndị ga-ajụ sị okay why na na na the state division na emerọ ndị yoruba or hausa affect ihe m ga-agwa gị bụ na o mere fa affect kama na ọ dịrọ as pronounced as ndị igbo i kwue nke bụ eziokwu ọ dị more pronounced na side anyị why because na ị ga na those two other side na the yoruba na na hausa ha nweka believe on based on leadership ha nwee believe based on their leadership eh, a bịa na yoruba a sị na ọba a gaa na na na side hausa islam ewego their culture ife fa na-ebilivizi now bụ sultan sultan a ị na-anụ abụrọ hausa sultan na it has to do with eh, eh, nke a na-akpọ ya islam so ha nweka believe on it so na ọ those things ka fa na-ene anya na side ahụ ị ga na side yoruba a sị gị na ọ ọba of gịnị ọba of this ife niile a bụ bụ bụ ife fa na-ene anya that side bịa bịa na side anyị adị ene anya too much na ụmụ this leadership a ga-asị gị na igbo enwerọ eze actually igbo igbo igbo enwerọ eze but ọ dịrọ too correct the correct thing is igbo ada efe eze Igbo ada efe eze so na anyị enwero that central leadership figure onye anyị weere ka eze na be anyị bụ chineke chineke bi n'eluigwe ya bụ eze anyị mana chineke adịrọ n'ụwa na ọ n'eluigwe ka ọ nọ unlike the other two tribes anyị kwu maka ya they see their leader live and direct anyị nwa bụ n'eluigwe ka ọ nọ so o mekawa anyị nwa affect ị fụgo but na mbụ anyị na-enwero steeti ọ dịrọ too bad like that to this extent all these things na-apụtazi online a na-agbawo ndị mpa mmadụ na mma mmadụ a na-akpọli onwe fa based on steeti kedu ka iberibe dị ya biko biko ka a kwụsị na ya a ga-akwụsị vidiyo ebe a hmm, o lue na the next video a malitekwa ụdị okwu ọzọ because na a ka nwere other things a ga-ekwu maka ya daalụnụ